Foli ni tanuni ni waati in na a bɛ an balimaw n'an sinjiw ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sigilen don aw ka jabaranin kɔrɔ n'o ye Africable jabara sanfɛla ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa a dabɔra tuguni musow kunkan ale wulila ni waati in na ka se an ka finitigila musow ma finitigilaka ninnu Ee service social des armées o hɔn an b'o kuru de kɔnɔna la bi an wulila ka na an y'a sɔrɔ don dɔw bɛ ka di musolakaw ma service social yɛrɛ jumɛn de don a ka baara ye jumɛn ye a ka dɛmɛ bɛ se mɔgɔ jumɛnw ni jumɛnw de ma dɛmɛ in kɛ cogoya aw ni ne an ka jɛ an k'u lamɛn a ni sɔgɔma balimamuso nse a ni ce i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ye ani anw ɲɛ bɛ muso caman na service social mɔgɔw ka kuru kɔnɔ yala i bɛ se k'a kun fɔ an ye ne ye madamu sisoko raki sisoko ye an bɛ yan kuma kelen kelen an tɛ na kuma bɛɛ nka an veuves caman de bɛ to ka wele u bɛ u bɛ dɛmɛw di an ma ka dɛmɛw d'an denw ma kuma la u b'an dɛmɛ balo ko la kosɛbɛ u bɛ malow d'an ma u bɛ ɲɔ d'an ma tulu b'o la fɛn caman walasa k'an dɛmɛ an n'an denw an nakun yɛrɛ bi balo minɛ de malo minɛ dɔnku u bɛ nin balo in di aw ma wagati bɛɛ wa epi n'i y'a faamu a bɛ komi n'a fɔ eh, sɔrɔdasimusow cɛ sabagatɔw de aw minnu cɛw tɛ ɲɛnama dɔnku dɛmɛ u b'a ɲɛsin aw ma wagati bɛɛ wa awɔ dɛmɛ bɛ ɲɛsin an ma wagati bɛɛ kuma caman bɛ na a bɛnnen tɛ malo ninnu yɛrɛ dɔrɔn ma kuma dɔ la hali u b'an denw ka ekɔli musaka dɔw ta an ye kuma dɔw la kuma dɔw la fana u b'an denw ka ekɔli minɛnw d'an ma u bɛ sakiw ni fɛn caman d'an ma kuma dɔw la u b'ali an denw fɛɛrɛbɔ fini ni samaraw la kuma bɛɛ o hukumu kɔnɔna na e bɛ se ka mun de fɔ service social mɔgɔw ye an kɔni an b'u fo de hali bi ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala k'an ɲɛ mɛn u la hali bi ka si ni kɛnɛya di an n'u bɛɛ ma sabu mɔgɔ min b'i dɛmɛ ka den ladon na a bɛ fɛn caman kɛ i ye parce que bɛɛ tɛ se ka bɛɛ la mɔgɔ ladon Surtout fa tɛ yen orphelinw de don anw tɛ baara la an veuves dɔw bɛ baara la dɔw tɛ baara la dɔnku mɔgɔ min b'i dɛmɛ k'i den ladon a bɛ fɛnba kɛ i ye dɔnku an kɔni b'u fo de hali bi ala ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ala k' an n'u mɛn ɲɔgɔn bolo nin na ala ka hinɛ banbagatɔw yɛrɛ la minnu fana bɛ yen n'u cɛw bɛ ka fatu anw cɛw kɔ ala ka limaniya d'an n'u bɛɛ ma ne kɔni bɛ dugawu de kɛ u bɛɛ ye ala k'an ɲɛ mɛn u la hali bi ala k'u yɛrɛ sɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la hali bi an bɛ musokulu cɛ la an bɛna an balimamuso dɔ fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na ani ale nakun ye jumɛn de ye bi eh, service social mɔgɔw ka kuru kɔnɔna na an nana yan nɔ an nana yɛrɛ de la service social mɔgɔw y'an wele an kɔni ye cɛsamuso ye u y'an wele ka na dɛmɛ d'an ma parce que an cɛw banna an ye veuve ye ko caman gɛlɛyara an ma mɛ service social de bɛ k'i jɔ an kan ko caman na an kɔni tiɲɛ yɛrɛ de la u bɛ an dɛmɛ denmisɛnnin ka fɛn caman na an bɛ foli d'u ma ala k'u bolo mɛɛn a la ala k'u kisi gɛrɛgɛrɛ ma Asimi Goyita yɛrɛ an b'o fo yɛrɛ kosɛbɛ a bɛ ka dɛmɛ min kɛ tiɲɛ la dan si t'a la an kɔni bɛ mun ɲini Asimi fɛ anw denw filɛ ne diplɔmu b'u bolo bɔn u tɛ baara la dɔw denw bɛ yen nɔ den wɔɔrɔ wolonwula u ka charge b'an kan tiɲɛ la dɛmɛ bɛ ka k'an yɛrɛ mɛ hali bi u ko kɔsana ka dɔ fara dɔ kan an kɔni ka dugawu b'u ye minnu bɛ ka dɛmɛ k'an ye an ka dugawu bari b'u ye surtout surtout tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an yatimɛdenw minnu b'an bolo u bɛ ka malo minnu d'an ma dan si t'a baraji la ala k'a bila u ka minjani na u bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ala ka mali kolo sumaya an bɛ mun ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji ɲɛji de b'an caman ɲɛ la ayiwa o faamuyara u ka dɛmɛ in a bɛ ɲɛsin sɔrɔdasimusow dɔrɔn walima gendarmemusow walima tenitigimuso bɛɛ de don wa minnu cɛw taɲana minnu cɛw taɲana olu bɛɛ de don a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u bɛ k'a d'an bɛɛ de ma tu n'u ye weleli kɛ dɔrɔn u b'an bɛɛ wele an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ service social la u b'a d'an ma an dɔw jigi tigɛlen tuma dɔ la hali ka bolo fa ka seri k'a di shɛw ma walayi a t'an bolo ne ni ala n'a kira de cɛ u y'an jigi de tugu fo ala k'u jigi tugu ka jɛtigɛ kɔnɔ u y'an bɛɛ kɛ kelen ye welewele dakan dɔ b'i fɛ ka bila ka taa an ka faamaw ma ani hali bi service social ma wa a welewelekan bɛ ne fɛ k'a fɔ hali bi an bɛ faamaw an b'u kɔkɔrɔmadon halibi u bɛ mun ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ nɔgɔya surtout Asimi Goyita i bɛ ka baara min kɛ jamana in kɔnɔ halibi ala ka dɔ fara ala ka sanayɛlɛn d'a ma an ka denmisɛnninw ka dossier ko u ka papier ko ninnu u tɛ baara la u ka ɲɛ an ka yatimɛdenw ma u ka se k'u sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ fa t'u bolo jigiya t'anw bolo anw yɛrɛ cɛ dɔw an cɛw sara cɛw dɔgɔninw bɛ kɔ da anw caman na ni nin yɛrɛ tɛ a ko man nɔgɔ hali bi an ka dugawu b'u ye faama ninnu ala ka sanayɛlɛn d'u bɛɛ ma ala kan'an to janfa kɔnɔ an bɛ kɔlɔn kɔnɔ de yarabi ala k'an bɔ kɔlɔn kɔnɔ an ka dugawu bɛ bɛɛ de maliden bɛɛ ala k'an kisi janfa ma yarabi ala kan'an ka mɔgɔ lajali min d'an na ala ka garijɛgɛ fɔni ka k'u ka siniɲɛsigi ye aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji ko awɔ an ka dugawu a diyara an ye an b'a fɔ ko k'an bɛn a ɲɔgɔnna caman ma an balimamuso wɛrɛ bɛ an kɛrɛfɛ an bɛna ale fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na n balimamuso i ni tile nse i ni tile somɔgɔw nse ne tɔgɔ safiyatu watara safiyatu an ɲɛ bɛ aw la service des armées ka cour kɔnɔna la bi yalima lahalaya jumɛn bɛ yen bɔn u y'an wele kunu wulada fɛ Sama Money mɔgɔw ye dɛmɛ dɔ k'an ye u y'an wele an ka na o dɛmɛ de minɛ a diyara an ye vraiment an bɛ min ɲini an bɛ Sama Money mɔgɔw fo kosɛbɛ halisa ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma jamana ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'Asimi fo kosɛbɛ kuma ma nɔgɔ dɔɔnin ayiwa dɔw da sera ma k'a fɔ ko muso cɛ sabagatɔ de Finitigi minnu fatura kɛlɛyɔrɔw la ani minnu fatura k'u bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ka denbayaw de ma yalama e yɛrɛ ka hakilila ye jumɛn ye ka laɲini kɛ don nataw la ka ɲɛsin hali bi aw cɛ sabagatɔw ma an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ muso cɛ sabagatɔw bɛɛ lajɛlen u k'u hakili to an na kosɛbɛ denmisɛnninw b'an bolo a ka di an ye kosɛbɛ yɛrɛ an bɛ dɛmɛ sɔrɔ cogo min na pour que an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na awɔ Sama Money kɛlen ka aw wele ni dɛmɛ ninnu na k'a di aw ma kunu n'o ye malo ni fɛn caman wɛrɛw ye a ye mun de kɛ e la a diyara n ye kojugu u ye malo d'an ma sini yɛrɛ an ka fɛti ye u ye malo d'an ma u ye finiw d'an ma a diyara n ye vraiment kosɛbɛ yɛrɛ de an b'u fo ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ jamana ye halisa ala ka jamana basigi ala ka kɛlɛw nɔgɔya ala ka jamanadenw bɛn kelen ma c'est an b'o de ɲini i bɛ se ka mun fɔ service social des armées mɔgɔw fana ɲɛna an bɛ min fɔ service social mɔgɔw ɲɛna an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que u hakili b'an na an b'u fo yɛrɛ yɛrɛ de surtout moriba moriba yɛrɛ kelen tɛ a n'a ka jamaw bɛɛ badara ninnu bɛɛ bɛ yen an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ halisa ala k'u bolo m'u ka baara la a diyara n ye ayiwa an balimamuso wɛrɛ b'an kɛrɛfɛ an bɛ service social des armées cours kɔnɔ an bɛna ale ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an ni tile n balimamuso musa ni tile ne tɔgɔ ye kumba magasa kumba magasa anw ɲɛ bɛ aw la muso camanba de bɛ service social des armées cours kɔnɔ yalima mun de kibaruya bɛ yen bi u y'an wele k'an ka na malo minɛ ani ko baɲumankɛ mɔgɔ ye yuguyugu di k'an k'a di denmisɛnninw ma Woloma taara u bɛ dɔ ta an bɛɛ ma dɔrɔn ka malo bɔrɛ kelen kelen d'an ma u bɛ to ka nin dɛmɛ ninnu ta ka ɲɛsin aw ma sanga ni waati yan u bɛ nin dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ma sanga ni waati bɛɛ parce que an cɛw tora front na u b'an dɛmɛ kuma bɛɛ u b'an wele k'an nisɔndiya aw minnu cɛw tora kɔrɔnfɛ kɛlɛ la E bɛ se ka laɲini jumɛn de kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ baɲumankɛw ani dɛmɛjɛkulu fɛ ka ɲɛsin aw ma ne bɛ laɲini min kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u k'u hakili to an veuves la an denw tɔgɔ t'an bolo pension in fili a man ca kosɛbɛ a tɛ a bɛɛ bɔ quoi a ma se an ka bɛɛ fɔ an kɔni bɛ dugawu kɛ hakili to an bɛ dugawu kɛ jamana fana ala k' kolo suma diyara n b'a fɔ ko k'an bɛ si wɛrɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ma An balimakɛ dɔ bɛ yan an bɛna ale fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an balimakɛ i ni tile. Ɛɛ a' ni tile ne balimamuso ne tɔgɔ ye capitaine Moriba Dunbiya ne ye sous directeur ye action sociale action sociale ye sous directeur ne ka baara bɛnnen don cɛsamusow ni yatimɛdenw ka dɛmɛ dili ma ani olu ka kɔlɔsi service social des armées kɔnɔ, awɔ. o hukumu kɔnɔna la an nana sɔrɔ bi malow bɛ ka tila ani fɛn caman bɛ ka di musow ma yalama a dɛmɛ ninnu a bɔra min a b'a kɛ waati bɛɛ wa aa ne ba eh, i ye n ɲininka kuma min na nin ye kuma barikamanba de ye n bɛ se ka ala waleɲuman dɔn ala min ye kɛnɛya d'an ma an ka na ala ka kɛnɛ kan sɔgɔmada in na ni ne ko ala ka kɛnɛ mɔgɔ caman bɛna fɔ k'an bɛ direction de service social des armées de kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ direction de service social des armées kɔnɔ mais an bɛ ala ka kɛnɛ kan parce que n'i nana k'i bɛ dɛmɛ di cɛsamusow ma o ye ala ka kɛnɛ ye n'i nana k'i bɛ dɛmɛ di yatimɛdenw ma o ye ala ka kɛnɛ de ye an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye an dɛmɛbaga ɲuman dɔ ye n'o ye Sama Money ye Sama Money a tun b'anw hakili la k'a fɔ olu ka baara bɛnnen don nafoloko baara de ma dɔrɔn ka nafolo baara kɛ ka tila ka a tɔnɔ ɲin'a la ka taga n'a ye an y'a jateminɛ k'a fɔ olu t'o mɔgɔ ye u y'a jateminɛ k'a fɔ eh, n'i y'a mɛn i bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka nisɔndiya n'a ye dɔ de bɛ ka lakana sabati o lakana sabatibagaw minnu musow bɛ to n'u cɛw bɛ sa k'u musow to n'u bɛ sa k'u denw to anw de kan ka kɛ dɛmɛbaga ye k'olu denw ɲɛji cɛ u kana dɔn k'a fɔ u fa sara a sara mais a ma sa gansan a sara jamana de ye jamanaden tɔw b'u kɔ k'u kɔkɔrɔ don An bɛ armée ka yɛrɛmahɔrɔnya tali san biwɔɔrɔ ni kelennan na sama nana ni malo bɔrɔ kɛmɛ saba de ye alihamdulilahi rabil alamina a bɛ bɛn tɔni tan ni duuru ma malo la n'i y'o jateminɛ mɔgɔ min b'o bɔ sɔgɔmada kelen k'o kɛ dɛmɛ ye ka taa se armée ma ko k'a di cɛsamusow ma a tigi ma tɔ to ko la a ye non seulement fɛti ɲɛnamaya n'o y'an ka san biwɔɔrɔ ni kelennan eh, anniversaire ye a y'o ɲɛnamaya an fɛ ka tila ka eh, cɛsamusow ɲɛji cɛ k'a fɔ u cɛ banna fasoko de la fasoden tɔw bɛ yan u ka hakili to ɲɔgɔn na n'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ an'u ka eh, janto ɲɔgɔn na bɛ a nɔ la an bɛ sama directeur fo k'a waleɲuman dɔn ka segin k'a fo k'a barika da an ye dugawu k'a ye nin kɛnɛ in kan an bɛ segin ka dugawu k'a ye an dalen don a la a dira hali cɛsamusow ma olu dusu ye dugawu k'a ye nin dira armée ni sécurité bɛɛ lajɛlen de ma ɛ an y'o de fɔ an bɛ barika da jamanaden bɛɛ ye mali den bɛɛ b'a seko la minnu bɛ jamana kɔnɔ ani min bɛ jamana kɔkan k'a jateminɛ n'i yɛrɛ y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence le président de la transition asimi goyita ale yɛrɛ ko ko fonds de souveraineté min tara k'a d'ale ma ale na o tila saba ye tila fila a bɛ tila kelen kɛ ka ji di jamanadenw ma jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an y'o ye o ɲɛnamayara tila kelen o bɛ kɛ suman ani dɔgɔtɔrɔsow ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ni olu ni dama kan ani ekɔlisow ɔ président mana wuli ka ban ka cɛ siri min na jamanaden tɔw ta ye an ka ta de ye ka président de la transition fo a ye welewele min da maliden bɛɛ lajɛlen y'a mɛn k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tuma an bɛ kɛnɛ min kan an tɛ se ka bɔ nin kɛnɛ in kan a dira ale de ma parce que sama nana dɛmɛ in di a dira jamana ɲɛmɔgɔ de ma parce que ale de ye chef suprême des armées ye ko k'a di cɛsamusow ma ala ka jamanadenw don da kelen ka bɔ da kelen sɔgɔmada in na baɲumankɛ dɔ nana ni denmisɛnnin fini caman ni denmisɛnnin sanbara caman ye k'an kan'a tɔgɔ fɔ ale t'a fɛ a tɔgɔ ka fɔ kɛnɛ in kan o fana dira cɛsamuso kɛmɛ saba ninnu ma sisan sisan an bɛ min fɔ jamanadenw ye u k'u timinandiya ɛɛ ne yɛrɛ min ye ne b'o seereya lajɔ jamanadenw b'u seko la min se ye duwawu ye min se ye dɔrɔmɛ ye min se ye bɔrɔ kelen ye min se yɛrɛ ye bɔrɔ mugan ye bɛɛ b'a se la k'a fara jamanakuntigi ta kan ani jamanadenw jamana kɔnɔ jamana kɔkan ka africable ɲɛmɔgɔ fo a n'a baarakɛla bɛɛ k'a daminɛ directeur la fo technicien k'u fo k'u waleɲumandɔn ani kɛnɛ kɛnɛ sigi b'an kɛrɛfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ka tila k'a fɔ u fana ye k'u fana ye premier soldat dɔ de ye média aw bɛɛ bonne fête parce que nin y'aw fana ka vingt janvier ye hakɛto b'o kan salla muhamad balimamuso a ni tile nse a ni tile e bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye service social des armées kɔnɔ Moi, je suis le lieutenant Saran Diakité, je suis la chargée de la protection et de la promotion des femmes et enfants à la direction du service social des armées. Euh, ni o ɲɛmɔgɔ ye euh, colonel Mohamed Fofana ye. Awɔ. Ayiwa, i bɛ se ka euh, service social des armées, i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ an ye jumɛn de don?

n'o ye an ka finitigilakaw ye ko olu nanen don ka na dɛmɛ dɔw de minɛ yɛlɛma service social jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la service social kɔni bɛ yan kɔmi chef d'état-major y'a ɲini président de fana y'a laɲini kɛ ko bɛɛ ka a ka jamana dɛmɛ jamana mana gɛlɛya sɔrɔ armée kelen ka kunko tɛ tuguni o ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛya de ye donc gɛlɛya in kosɔn président yɛrɛ y'a ɲini ale yɛrɛ y'a bɔra kɛra cɛbɔ ye fɔlɔ k'a ka sara tila saba ye ko ka sara fila tilancɛ fila ko k'o kɛ ka jamana yɛrɛ dɛmɛ maintenant n'o fɔra mɔgɔ man ka to kɔfɛ donc armée yɛrɛ ni civil fɛn fɛn seko ye min ye caman b'i jɔyɔrɔ kɛ état yɛrɛ b'a jɔyɔrɔba kɛ nka halisa an bɛ laɲini kɛ fɛn fɛn bɛ se dɛmɛ la k'a las'a ma an b'a di an ka veuves n'an ka orphelins ma ani an ka blessés de guerre service social ka intervention ka ca, awɔ, n b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ dɛmɛ in ɲɛsinnen don finitigilaka minnu fatura k'u ka denbaya to a ɲɛsinnen don olu dɔrɔn de ma wa walima muso cɛ sabagatɔ bɛɛ, euh muso cɛ sabagatɔ bɛɛ sɔrɔdasi kɛ kɔni ni muso fatura ni a fatura a ka denbaya bɛɛ kunko bɛ ɲɛnabɔ yan n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ fana na ni ala y'a kɛ ko kalifa tora la yen o fana ka denbaya bɛɛ ta yɔrɔ o fana b'o prise en charge bɛɛ kɛ parce que kɛlɛ dɔrɔn tɛ fɛn fɛn sara mort naturelle fara mort de guerre kan bɛɛ ka prise en charge bɛ k'an fɛ yan an b'an seko kɛ n'an dɛsɛra min na an b'u bila ka taa chef d'état-major an ka ɲɛmɔgɔ fɛ yen an b'a bila ka taa olu fana b'u seko kɛ a ko n ka ca ala fɛ a caman Armée b'a jɔyɔrɔ kɛ, ɲɛmɔgɔ b'u jɔyɔrɔ kɛ, u b'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ, awɔ, n'i y'a faamu finitigilakaw dɔrɔn de n'olu de fatura olu musow olu de ka dɛmɛ bɛ yan u ka denbaya n'o tɛ civiliw ka dɛmɛ dɔ fana bɛ yan minnu cɛw sara bon civiliw ka dɛmɛ caman tɛ yan a ko dɔw ɲɛganbagatɔ bɛ na s'an ma gɛlɛya b'u kan n'o y'a sɔrɔ fɛn b'an bolo comme kuma dɔw la an bɛ dɛmɛw sɔrɔ ni fɛn b'an bolo an bɛ olu fana dɔw ɲɛji cɛ nka an kɔni ka baara fanba yɛrɛ ye sɔrɔdasiw n'u ka denbayaw de ye olu gɛlɛya minnu b'olu kan gɛlɛya in bɛ nɔgɔya cogo o cogo hali minnu yɛrɛ ma sa u balolenw yɛrɛ gɛlɛya bɛ k'u denw ka kalanko la i b'a sɔrɔ dɛfu ni fɛnw mana sɔrɔ ka taa université ninnu ni e, e, e, e, e lisew la a sarali bɛ kɛ baara ye donc service social bɛ hali dɛmɛ k'olu bɛɛ la o y'a ye minnu yɛrɛ bɛ activité la ni se bɛrɛ t'u ye an bɛ taga partenaires b'an bolo n'o ye ekɔliso wɛrɛw ye olu b'an dɛmɛ ni u ka burusiw ye dɔw bɛ burusu entière d'an ma an b'o di minnu fatura k'u ka denbaya to entière bɛ d'olu ma maintenant demi burusu o bɛ di minnu bɛ baara la ni a sarali ka gɛlɛn u ma olu fana bɛ tilancɛ sara donc ça veut dire que an ka dɛmɛ in bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ a la banbagatɔ bɛ dɔ sɔrɔ sabagatɔ bɛ dɔ sɔrɔ hali minnu fana tɛ sɔrɔdasiw ye olu man ca olu ye exception de ye parce que olu fana dɛmɛ yɔrɔw fana bɛ yen n'o ye développement social n'a ɲɔgɔnnaw ye donc olu fana dɛmɛ yɔrɔ caman bɛ yen voilà wari walasa i ka se ka dɛmɛ ninnu bénéficier i bɛ tɛmɛ sira jumɛn ni jumɛnw de fɛ papier ko b'a la wa euh, papier ko min b'a la o de ye ni banni kɛra euh, papier dɔw kan ka ɲini minnu b'a to i k'i ka droits sɔrɔ o papiyew bɛ yen nɔ mais anw yɛrɛ kɔni fɛ yan une fois que ni banni kɔni kɛra ni chef d'état major ye note bila ka na di an ma liste di an ma k'a fɔ ko nin mɔgɔ in tora kɛlɛkɛyɔrɔ la o yɔrɔ bɛɛ o ka prise en charge an b'o an seko kɛ o ye ministère b'a ta kɛ chef état major b'a ta kɛ dɛmɛ in kɔni vraiment bɛɛ bɛ dɛmɛ kɛ mais anw de kɔni a baara ba ye anw de ta ye surtout direction du service social des armées a baara ba ye anw de ta ye an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye kolonɛli mohamed fofana de voilà letna saran an bɛ fɛ k'a dɔn e ka baara daminɛ furancɛ i fɛ ani sisan cɛ yalama i delila ka dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma ni o dɛmɛ i sigi o sigi n'i hakili jiginna na a b'i dusukun kɛ cogo dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ cogo sugu dɔ la o dɛmɛ caman kɔni bɛ yan nɔ mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ yen o b'i tusi kosɛbɛ sinon ee dɛmɛ in fan o fan surtout n'a fɔra ko banni déjà saya yɛrɛ bɛ mɔgɔ dusukolo bɔ a cogoya la ça touche mais ee cas dɔw bɛ yen nɔ dɔw ta ka jugu ni dɔ ta ye dɔw mana fatu i b'a sɔrɔ kɔ b'u la minnu bɛ dɛmɛ k'olu ye mais dɔw bɛ yen nɔ kɔ yɛrɛ t'olu la i y'a ye kɔ yɛrɛ t'olu la bon olu jigi bɛ kɛ ala ye u jigi bɛ kɛ kira u jigi bɛ kɛ anw ye bon n'an ye dɛmɛ sugu dɔw k'olu ye o dɛmɛ ninnu b'an tusi dɔw kɔni na eh, o tora an kɔnɔ kosɛbɛ parce que o tun ka gɛlɛn kosɛbɛ a den tun ka kan ka an ka vevu dɔ don a cɛ tora kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ u ka eh, mariage kɛra a ma mɛɛn a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ala y'a ka kalifa minɛ a la kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka denbaya b'a kɔ yan nɔ bon muso in fana cɛ banna a ma mɛɛn a ba fana banna Donc a ba na a ba kun jigi ye ba min ye ni ba banna donc a jɛra ka denninw to a bolo den kelen fana Ala nana gɛlɛya don o fana ka kɛnɛya la fo ka n'a kɛ operation bɔra a la n'o ye kunkolo yan fan ye donc o operation wari tun bɛ taa fo miliyɔn kelen na donc a kasibagatɔ sera an ma o yɔrɔ bɛɛ la an ka ɲɛmɔgɔ yan a wulila ka se an ka ɲɛmɔgɔba fana ma n'o ye chef d'état major ye o yɔrɔ bɛɛ la chef d'état major ma ko bila ka sumaya a ye miliyɔn kelen di an sera ka taa o kɛ operation operation kɛra dɔrɔn tile duuru ala ye den ka kalifa minɛ a la o kɔni o tora an kɔnɔ mais nisɔndiyayɔrɔ kɛra min ye ni service ni armée tun ma se ka fɛn kɛ a tun bɛ se ka mɔgɔw dusukolo kɛ cogo dɔ la mais ala barika la saya ye ala de bɛ kɛnɛya kɛ n tɛ sɔrɔdasiw y'u seko kɛ ala de m'a balo o kɔni tora an kɔnɔ o faamuyara letna saran an bɛ fɛ ka i ɲininka n'a sɔrɔ laɲini dɔw b'i fɛ sani laɲini ninnu fana cɛ est ce que aw bɛ dɛmɛ sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ ka di a ka muso cɛsabagatɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ ka dɛmɛ fanba bɛ bɔ kɛnɛma la ni état y'a ta kɛ parce que e état b'a seko kɛ État ta kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ ba ɲumankɛ caman bɛ yen minnu fana b'u bolo fa k'a d'an ma ka caya o bɛ kɛ ekɔli ta wagati la sunkalo b'o la seli ɲɛkɔrɔlaw b'o la an dɛmɛbagaw kɔni ni n ko n b'a laciter n bɛna ɲinɛ caman kɔ donc o bɛ kɛ gasi sinon an dɛmɛbagaw bɛ kɛnɛma ka caya civil caman b'an dɛmɛ Ee laɲini min b'an fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Ala barika la u b'u seko kɛ halisa n'u bɛ se fɛn na ka tɛmɛ nin kan an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini u fɛ u k'a kɛ halisa bon min ye civil ta fanfɛla ye minnu bɛ k'a kɛ alihamudulaahi u b'an dɛmɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛw sera ka fara a kan o fana ka d'an ye parce que toujours dɛmɛ jɔda bɛ yen parce que tant que guerre in ma ban ee gɛlɛya bɛ yen Bon tant que gɛlɛya ma ban bɛɛ bɛ interpellé parce que bɛɛ de somɔgɔw bɛ sɔrɔdasiya la directement ni e yɛrɛ somɔgɔ t'a la i b'a sɔrɔ e ka mɔgɔ somɔgɔ b'a la donc an b'o laɲini kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ seko ye min ye garibuya tɛ nka mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ la ka taa fɛn ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc jamana ko de don ni i y'an dɛmɛ i ye jamana de dɛmɛ donc ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka na ni dɛmɛ ye jamana kɔnɔna na vraiment an b'a tigi fo an b'a encourager halisa Lieutenant Sara hali bi ee an bɛ ɲininkali la e ka service min filɛ nin n'o ye service social des armées ye a ka dɛmɛ ye wari ko ni walima balo ko dɛmɛ sugu jumɛn ni jumɛn de don an b'a fɛ i ka ɲɛfɔli dɔ k'an ye o fana na service social ka dɛmɛ wariko dɔrɔn tɛ ban kɛra o dɔrɔn tɛ an ka dɛmɛ bɛ se du kɔnɔnaw fana na C'est-à-dire ni gɛlɛya donna cɛ n'a muso cɛ ni cɛ ye sɔrɔdasi ye généralement musow bɛna u plaindre yan de u bɛna a fɔ ni gɛlɛya b'u n'u cɛ cɛ an bɛ o division bɛ yan donc an bɛ fɔkabɛn k'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'u fila bɛɛ lamɛn n'an y'u fila bɛɛ lamɛn maintenant an intervention k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u labɛn fo n'an dɛsɛra n'o tɛ a ka gɛlɛn an ka k'u ka taa tribunal la dɛ mais n'an dɛsɛra parce que furu bɛ furu ala y'a dan k'a ɲɛnamaya dan a y'a sali dan ni ala kɔni furu min dan sali kama o bɛ sa sinon an kɔni fana b'an seko k'o la kosɛbɛ ne ye kamara min sisanse ye

u yɛrɛ ɲɛ bɛ jtigɛ taga bolo la dɔnku u k'u cɛ siri pur que ka se ka mɔnɛ bɔ u masaw la sini ma sini kɛnɛ ma ee ne tɔgɔ ye kaurali ka jato siri bɛ ne kɔ ali fɔsi ka sɛgɛrɛ teri ye sɛri sɔsiyali la ya mɛn ayiwa ee sɛgɛrɛre teri ye sɛrisili la yan Service social e bɛ se ka a fɔ an ɲɛna a ka baara yɛrɛ jumɛn ye a nafa jumɛn de bɛ jamana kan service social ka baara ye min ye min ye sɔrɔdasi minnu bɛ to nord la ani sɔrɔdasi minnu bɛ yen fana ni degun b'u kan anw de bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ degun bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ani minnu bɛ to nord la fana u muso n'u denw anw de bɛ fɛɛrɛ kɛ k' olu ɲɛji cɛ Service social ka baara y'o de o kɔnɔna la i bɛ se ka weleweledakan jumɛn bila ka taa faamaw ma ani baɲumankɛ an bɛ weleweleda min kɛ faamaw ma ani baɲumankɛw u bɛ baara la u cɛ sirilen don hali sa an bɛ ala deli ala ka u k'u cɛ siri hali sa ala ka dɔ fara u kan an bɛɛ de cɛ sirilen don an bɛ baara la n'Ala sɔnna an ma fana u tɛna bɔ an jigi kɔrɔ ne tɔgɔ ko ali jara mɔ sigilenli tɛya si kiladi perezma sudijɛ bon sɛsili ye ttigi ka bara yɔrɔ ye min cɛ sirilen an ka finitigi minnu bɛ ban kungo kɔnɔ a ka cɛsiri belebele olu denw n musow ka lafiya ɲɛnaanamaya la Pour que au moins banbagatɔ ka saya kana kɛ baasi ye denbaya ma voilà bon ne bɛ min fɔ n ɲɔgɔnna sɔrɔdasimusow ye ee saya filɛ muso bɛɛ ka ko don cɛ saya filɛ si t'a dɔn a bɛ min sɔrɔ min ɲɛ mais an bɛ Ala de deli Ala ka bɛɛ ta mɛn i kɔrɔ minnu tatara fana Ala ka hin'u la an ka hakili to ɲɔgɔn na parce que ɲɛnamaya tɛ taa hakili to ɲɔgɔnna la dɔ ka jan bi sini bɛ se ka surunya donc anw minnu bɛ fonction na ko anw taw cɛw bɛ anw kɔrɔ anw ni Ala ye min nɔgɔya anw ye don min an kɔni tɛ ɲina k'o tila an ni cɛsabagatɔw n'u denw ni ɲɔgɔn cɛ comme exemple i b'a sɔrɔ dɔ cɛ sara den tɛ école tɛ se ka don école ɲɛnama na ou bien i b'a sɔrɔ se tɛ kɛ dɔ ye ka den ka scolarité assurer donc anw minnu bɛ fonction na

Gɛlɛya bienfaisants an b'u plaider halisa u k'u hakili to cɛsabagatɔw n'u denw na sinon u bɛ ka belebele kɛ franchement voilà denw ka ekɔliko talen don en main n'o ye pupilles ye u ka baloko o talen don en main o bɛ passer par le service social donc je dirais que belebele kɛra mais halisa ni faama se ye min ye ka fara o kan o bɛ diya an ye nin ko y' ye service social des armées mɔgɔ ka kuru kɔnɔna la bi An nana dɔn tun bɛ ka di muso cɛ sabagatɔw ma n'o ye an ka sɔrɔdasimuso ye dɛmɛ minnu tun bɛ ka ɲɛsin u ma an nana olu di yɔrɔ la an ye minnu sɔrɔ dɔnku u ka laɲini ye k'a fɔ ko hali bi dɛmɛ ka caya ka ɲɛsin olu ma walasa u ka denbaya a ta fanga bɛ se ka sɔrɔ u fɛ cogo min na sabula caman y'a jira k'a fɔ ko pansiyɔn minnu bɛ di k'a tɛ bɔli kɛ o tuma u ye damakasiw kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma baɲumankɛ faamaw dɛmɛdonjɛkulu dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔn ba kelen man ca hali n'i ye miliyari di mɔgɔ o mɔgɔ i ye eh, cɛ sabagatɔ ɲɛji cɛ ala b'i sara kɛ alijinɛ ye o tuma an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw musow ma ka ɲɛsin muso cɛ sabagatɔw ma n b'a fɔ n ko k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ a ɲɔgɔnna caman ma